Chormaic-Cill Achaidh slán ina gcoimhlint leathcheannais in aghaidh Bhiorra. Fós sa tóir ar a dtríú chraobh as a chéile, an raghadh an choimhlint sin chun tairbhe dóibh nó an mbeadh laigeachtaí acu anois aitheanta ag Suí an Róin? Bhí Brian Tyers agus Naoise de Bhaldraithe sa Tulach Mhór do Chluiche Ceannais Iománaíochta Uíbh Fháilí. Fuair sé sé cinn de phointí agus sé cinn de phocanna saora ansan. Sa bhabhta ceathrú ceannais i gcoinne Chúil Doire an captaen, báideoir anois tá siad chugainn arís agus tá Adam Landy an babhta seo tar éis pointe a leaindeáil. Níl a hainm againn ach bí siúráilte go bhfuil sí ag faire agus mórálach as an méid atá déanta aige, Adam go háirithe go dtí seo. Anois mar sin, tógtha go deas aige Charlie Mitchell, fear eile a bhfuil an-mhianach ar fad ann buailte leis an taobhlíne agus an ceann san stiúrtha dochreidte ar fad aige Mitchell. Anois, ionsaithe ansan chun cinn tá Killian Sampson agus tá bearna bainte amach aige Kilmartin curtha dhe aige go neafaiseach ansan glan don gcamán! Ardphointe ar fad! Agus é gafa thar Crean agus Landy fuirist go leor, an tríú duine curtha dhe aige ar chuma scine trí phunt ime agus tógtha aige Gorman, níl an aclaíocht céanna aige siúd. Conor Mahon anois ag teacht, ardaithe go deas aige. Conor, siar anseo go dtí Daniel Hand. Buailte fé bhrú aige siúd. Á, sin scór. Tá na scóranna, gach aon cheann, níos fearr ná a chéile. Seo é an cúigiú babhta is fiche aiges na foirne ag imirt sa chraobh, seacht gcinn díobh buaite aige Cill Chormaic-Cill Achaidh, sé cinn aige Suí an Róin, an t-aon chomhscór níos luaithe i mbliana. An ceann sin ard agus maorga ansan, pointe álainn ar fad, an é sin Landy arís? Tá Killian Sampson ciúnaithe go huile is go hiomlán ag Cill Chormaic-Cill Achaidh. Téann sé thar ais go dtí an mbáideoir agus tá an sliotar san ag preabadh, bhí seans leis ná raibh éinne cóngarach go leor dó chun teacht i dtír air sin, siar le Conor Mahon. An eitic oibre atá aige an bhfoireann seo agus mar a dúirt Naoise anso níl éinne acu D'iarraidh a scór fhéinig a dh'fháilt, an fear is fearr a gheibheann an sliotar, Daniel Kilmartin, an babhta so. Spain arís, go healaíonta, isteach i dtreo Adam Screeney anseo, ag feitheamh le ruathar ó Charlie Mitchell. Tá Charlie anois ag imeacht isteach ach an-bheartaíocht aige Darragh Landy ansan. fós. Tá Suí an Róin ag luí amach orthu fhéinig agus a d'iarraidh scór a dh'fháil. D.J. McLoughlin, an príomh-naoscaire. Caithfidh D.J. anois seasamh agus a chion féin a dhéanamh ar son na cúise. An casadh déanta go hálainn ar fad anso. Seo é an seans ag Eoin Bailey O'Brien agus tá an báide fachta ansan ag Suí an Róin a bhí ag teastáil go dóite. Yeah, an fear go nglaonn siad E-Bob air agus. Fé dheireadh bhí an sliotar faighte ag Donal, or DJ, McLoughlin ach féach an tackle, oh! Gadaíocht den scoth sin déanta ag Darragh Landy agus d'oibríodar suas an pháirc é agus críoch den scoth ag Eoin Bailey O'Brien. Anois mar sin tá na pléascanna ag teacht, na camáin á luascadh le fonn agus le díograis. An ceann san aige Cillian Kiely go hálainn ar fad isteach anseo sa chúinne agus tá sé faighte aige Kavanagh agus an ceann san aige Alex Kavanagh cruinn ceart. Sea, nuair a chuireann tú brú ar na cúlaithe, tá siad á ngéilleadh. Tógtha anseo aige Dara Maher go pointeála aige siúd, fan an chliatháin suas chomh fada le Killian Sampson. Buailte isteach arís, tá na fir mhóra ag teacht, Cleary ag éirí in airde agus tá an fear eile laistigh de, ag tarrac fan na talún, am aige agus tá an cúlaí tite agus tá cúl neadaithe aige, Seán Cleary, go paiteanta, do chabhraigh sleamhnú an chosantóra, tá sé ina chluiche anois, a gharsúin. Agus seo an rud le Ciarán Cleary, bhí mé ag tagairt do Killian Sampson bogadh suas go lár na páirce, mí-ádh ansin ar an dtalamh ach nuair a shleamhnaíonn an, níl seans ar bith. Ag Slevin sa chúl nuair a shleamhnaíonn an cúlaí ansin. Ar thaobh na láimhe clé, gafa isteach fé ascaill a chéile comhraic, caite siar ansan agus ana-bhlocáil ar fad DJ McLoughlin. Dá ndéarfá le Suí an Róin go mbeadh DJ ciúin agus go mbeidís fós i ngiorracht dhá phointe do Chill Chormaic Chill Achaidh ní chreidfeá iad. Isteach anso go dtí Jason Sampson. Caite siar anso aige. Tá pointe tuillte aige. Tá sé thairis an trasnán ansan aige Ciarán Cleary. Díograis agus dícheall go heireaball i gcás na n-imreoirí. Seo é an fear friseáilte Geraghty, tiomáinte isteach anuas ansan ar Charlie Mitchell, is dóigh liom. Bob buailte aige Charlie ansan ar Michael Cleary, ag dul isteach i dtreo an chúil! Buille maraithe na muice! An óige! Screeney agus Mitchell, tá sé buaite acu dhóibh. Is dócha go bhfuil, a Bhriain, agus thit an sliotar don duine ceart. Féachadh sé suas, ní raibh aon rud eile ar eagla aige seans ar bith ag Cleary. Ach is iad Cill Chormaic, Cill Achaidh, curaí Uí Mháille babhta amháin eile, trí cinn as a chéile buaite acu. Yeah we we knew at half time like it wasn't going to be over even at 10 points like we see what Shinron did to Coolderry Coolderry were well up on them at half time and they came back so we knew that there was going to be a kick in them and